Táim dóchasach mo dhóthain, is dóigh liom. Táim dóchasach mo dhóthain. Níor mhaith liom, níor mhaith liom a cheapadh. ná mairfeadh sí i gcónaí, seans ná mairfidh sí mar ghnáthmheán cumarsáide, ach táim cinnte go mairfidh sí i gcónaí mar mheán léannta cumarsáide. Ní, ní thabharfainn aon gheall a. Ní thabharfainn aon gheall go mbeidh sí á labhairt i gcónaí i gclós na scoile ach táim cinnte go mbeidh sí á labhairt i gcónaí i hallaí an Acadaimh, má thuigeann tú leat mé. San am go rabhas-sa ag fás suas ní raibh aon is ar éigean a bhí A-scoileanna ann. Anois tá A-scoil ins gach aon bhaile margaidh. agus tá leanaí á foghlaim trí Ghaelainn. Ní raibh sé sin amhlaidh leathchéad bliain ó shin. Tá sé iontach faiseanta anois do chlann a chur ar Ghaelscoil. Is feabhas é sin. Ar an dtaobh eile dhó, tá a lán daoine óga ag fás suas in sa Ghaeltacht, agus is mó, déarfá, is mó de thaithí atá acu ar chaitheamh aimsire Béarla ná mar atá acu ar chaitheamh aimsire Gaolainne agus déarfainn go bhfuil sé sin dainséarach. Ach tá's agat, mhair sí chomh fada so, mairfidh sí níos mó, déarfainn. Ó tá Cathal Ó Searcaigh gan amhras, tá Nuala Ní Dhomhnaill agus tá Biddy Jenkinson, sin triúr anois gan Celia de Fréine, ana-chuid filí, ana-chuid filí breátha insa Ghaelainn, sin é an fáth gur dóigh liom go mb'fhéidir go mairfidh sí i gcónaí mar theanga léannta, fé mar fé mar a scríobhadh buachaillí scoile i Sasana filíocht Laidine go dtí le fíordhéanaí. Táim cinnte go leanfaidh lucht oideachais ag scríobh filíocht Ghaelainne go ceann i bhfad mar tá an teanga, chomh saibhir sin agus chomh solúbtha san. Táim cinnte go mairfidh sí mar mheán filíochta ach go háirithe go ceann tamall maith eile. Tá a fhios agam go bhfuil an saol deacair go maith dúinn go léir fé láthair ach is cuimhin liom nuair a bhí an saol i bhfad níosa dheacra, tagann tá a fhios agat Tagann ádh agus mí-ádh ina dtonnaíocha agus tarlaíonn sé sin sa stair fé mar a tharlaíonn sé i saol an duine. Má tháimid, dtuigeann tú, má tháimid mórálach asainn féin agus dílis dúinn féin, éireoidh linn, éireoidh linn. Éireoidh linn tír a tharrac tar éis na stoirme. Cosúil le bádóirí, éireoidh linn an caladh a tharrac. Bhuel, a' dtuigeann tú, ní duine ana dhearfach mise, is annamh a thagaim ar aon chinneadh deimhnitheach, mar shampla, deinim deinim de réir mar deinim de réir mar sátar mé deinim de réir mar tiomántar mé imím le sruth ní duine ana dhearfach mise in aon chor agus an t-ádh dearg a bhí liom ar a lán slite gur tharlaigh an oiread san rudaí suimiúla dhom gur tógadh mé i gCorca Dhuibhne abair. gur Tá sé an-deacair fé mar is eol duit, deirtear go bhfuil sé an-deacair cailín meabhrach a chur i gcrích agus do casadh eh cad déarfaidh mé do casadh céile mo dhiongbhála nó b'fhéidir eh céile b'fhearr fós ná mé féin orm agus eh Chonac a lán don domhan, don Eoraip agus don Afraic, cúrsaí áidh is dóigh liom, cúrsaí áidh is mó a bhí ann. Bhí an t-ádh dearg liom, tá deireadh, deireadh na seandaoine go mbíonn daoine ámharacha ann seachas daoine eile agus fiú amháin, An rud ba mheasa le duine ná a bhás, gur minic a iompaíonn sé amach mar lár a leasa, tá sé sin á rá, agus is dócha gur, is amhlaidh a tharla domhsa, is dócha. Bhuel, nílim náirithe mar gheall orthu ach ní déarfainn go bhfuilim bródúil astu. Táim sásta, táim sásta le cuid acu agus bhaineas ana-shásamh as a lán acu. An dán is dóigh liom a scríos do Phádraig, dár mac uchtála Phádraig, Colann Ghaiscígh. Is dóigh le Pádraig gurb é an dán is fearr a scríos riamh agus. Im thuairimse, tá seans go bhfuil an ceart aige. Is dóigh liom go bhfuil an dán san folláin agus iomlán ann féin. Is maith liom an dán san.